Nwanyị ọma ndewo.
Ndewo.
Kedu aha gị? Aha m bụ Nwada Chinaza. Nwada Chinaza. Mm. Nwada Chinaza, achọrọ m ka mụ na gị eh, merịta ihe omume. M chọrọ ka m jụọ gị ajụjụ n'asụsụ Igbo ka ị saa m ya. Nke ọbụla ị zatara, ị ga-enweta narị naira ise. Hmm? Mm. Anyị kwụ n'otu ebe. Mm. Sị anyị gaa n'ihu. Ọ dị mma. Ajụjụ a ga-abụ na ilu ị ga na-emezu ilu ndị a dịka nwaada Igbo anyị gaa n'ihu ọ dị mma nke mbụ anụ bu ụzọ na-aṅụ mmiri ọma gburu gburu gburu gburu gburu ire ọ na-emenụ ngwa jide fọrọ ị ma na ego m fọrọ ebe akwa ya ee eh, ị gakwa ada i kwuo i kwuo i kwuo ya na oh. bekee ị gakwa ada ọ dị mma nke abụọ agbakọọ aka nyụọ mamịrị ee burukwe burukwe burukwe ele ọ fọkwara atọ ee ngwa ngwa ngwa eme ngwa ngwa chineke meere m ebere ego ọ ga-agwụkwa agwụ ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa aka aja aja butere ọnụ mmanụ mmanụ
hee ọ dị mma ọ fọkwara otu o ọ dị mma ọkụ ree nwata ọ tụba ọkụ ree nwata ọ tụba ụjọ

ngwa n'ime na Ekwukwara m ya. Adị- ajụjụ gị bụ na ilu ị ga-emeju ilu ndị ahụ Ewu. ka anyị gaa n'ihu Ngwa. ọ dị mma nke mbụ mmiri dọ n'eju dọrọ
What is the meaning of this?

onye rijuru afọ ụra ga-eju
onye nwụrụ anwụ
ụra ga-eju ọ dị mma

ị gbalịala jisi ike n'ime ajụjụ nke ọbụla ị satara ị ga-enweta otu puku naira nke ọbụla ị satara ị ga-enweta otu puku naira nke ị dara gị daa inweta ọ dị mma nke mbụ m nwere ịjụ gị bụ na ọnụọgụgụ Igbo mgbe gboo gịnị ka a na-akpọ 20 iri abụọ
20 ọnụọgụgụ Igbo mgbe gboo Igbo gboo ọgụ ọgụ
ọ dị mma n'ọnụọgụgụ Igbo mgbe gboo gịnị ka a na-akpọ narị ise

e mere nke ọ dara ya ada hmm. ọ dị mma kwuo ilu a n'Igbo na bekee ka m ga-ekwu ha early bird catches worm anyị gwara sị anụ mara ụzọ na-aṅụ mmiri ọma anụ mara ụzọ na-aṅụ mmiri ọma ọ dị mma make hay while the sun shines
ma ọsịsọ ma ị ebe ije

ọkụrụ enwe a
anyị dọbiri ebe a ka anyị ka ga-adị anyị dọbiri ebe ole ka ị nwetara ọ dị m ka ị nwetara atọ ahịa ọ na-agakwa small small ee ọ sụkwala bekee anyị na-asụ bekee ntakịrị ntakịrị ntakịrị ntakịrị sụrụ igbo n'isi eche m na ị wụ onye bekee ọ m ji sụọ ya ama m na ị wụ onye igbo ibe m awụ m onye igbo nnọọ chai biko onye nchọ ka mụ na gị abụọ mee nnọọ taa Ee. ee achọrọ m nnọọ ka mụ na gị sụtụ asụsụ igbo ntakịrị anyị na-asụ anyị a na-ewepụta ego Okay. ọnụ ọcha a na-awa n'ihe ọnụ Okay. anyị nwere nnọọ ajụjụ ise anyị ga-ajụ gị n'ụbọchị nke taa nke ọbụla ị satara nnọọ otu puku naira gị were ngwa lee m anya n'aka ehe anyị gụọ ya otu abụọ atọ anọ ise ngwa jide nke ọ gị dara gị ji nwayọọ nyeghachite m ya Okay. Ehe. ngwa afọ ole ka ị na-eweli
48 ọ dị mma ya wụ na ị nọnụ mgba mgba gboo mm. ọnụ ọgụgụ gboo ka m ga-ajụ gị ọ dị mma n'ọnụ ọgụgụ gboo gịnị bụ 50
50 mm. ọgụ ọgụ ọgụ ọgụ ọgụ ise na

ọgụ abụọ na iri ọgụ 20 yes yes ọgụ abụọ na iri 50 ndị ọgụ ọzọ n'ọnụ ọgụgụ Igbo gịnị ka a na-akpọ 400 pam abụọ pam abụọ 400 ọnụ ọgụgụ ọ bụghị n'ego 400 pam abụọ pam eh, anọ pam anọ hmm. pam bụ ole otu pam bụnụ 200 pam abụọ Pam anọ 400. Mm, Yes.
mm, mm. ọ gwụla Yes. ị chọrọ ịza ọzọ Mba. ọ dị mma ị ga-ejikwa nwayọọ mee gịnị nyeghachite m otu ego m ọ dị mma ihe a na-akpọ ya bụ nnụ nnụ 400 bụ nnụ but anyị na-akpọ ya pam pam yes pam pam abụọ pam abụọ pam anọ ngwanụ na mgba ya mgba ya m wepụta ihe onyonyo a na ọwa ozi ha sị na ị nwetara ya m bịa nye gị ego gị ọkwa ya ọ dị mma gịnị ka a na-akpọ ohu n'ọnụ ọgụgụ ochie ohu ohu hmm. dịka onye gboo dịka onye gboo ewo ajụjụ nke atọ bekee bekee alalụkwele na ihe niile

na-ewetakwa m asụsụ Igbo ị ga-ejikwa nwayọọ were kwanụ otu puku naira m nyeghachite m ọ fọkwara otu ị ga-ejisi ike okay ọ fara abụọ hmm. ọ dị mma ọ fara abụọ ohu bụ gịnị eh, ọgụ ohu na ọgụ bụ otu 20 ohu na ọgụ bụ otu ngwa ka m gbutuoro gị ala gịnị ka a na-akpọ

ohu i che na ị nwetara ya ọkwa enweta m ya i che na ị nwetara ya ohu atọ ahụ i che na ị nwetara ya ee i che na ị nwetara ya ee ohu atọ eche m na ọwa enwetara suru suru suru suru suru o mere nke ọ dara ya ị ga-eji nwayọọ nyeghachite m otu puku naira Ọ dara ya. ọ fọkwara nke ikpeazụ anyị gaa n'ihu ka ọ ee sụkọpụ ka i were ya nsụkọbụ achọọ m iwe ya achọọ m iwe ya ngwa ngwa n'ọnụọgụgụ nke ugbu a n'ọnụọgụgụ nke ugbu a gịnị ka a na-akpọ 45

ị hụrụ agba ọ gbara ee please please please ee ngwanụ a sị na kama anụ ga-agbalaha m ka m dọbiri ya n'ọdụ ngwa jide nnọọ nke a gbachi obi ike gbachi obi ike gbachi obi ike ee ngwa tipụ sọpọ